ndewonu ndị ọma oo. anyị eburugo bata n'oriri ọ bụghịzi naanị ajụjụ ka anyị ga na-ajụ oriri bịam bịam n'ọnụ oriri bịam bịam n'ọnụ nee anya na ihe ndị eji esigasị nri nọ n'enu okpokoro a kedu nri ndị igbo ga-agbata anyị n'obi ọ bụ gịnị abacha abacha ka anyị ga-agwọ tata ọtụtụ obodo ya bụ steeti ndị Igbo na-azọ na ọ bụ ha nwe abacha na ọ ha ma ka esi agwọ abacha ndị Abịa sị gị na ọ kwa ha nwe abacha ndị Anambra sị gị na abacha bụ nke ha ndị Imo sị gị oo ya o na ọ ha ma ka esi agwọ abacha i buruzie batazie Enugu ndị Enugu asị gị Enugu abacha ụmụnne anyị ga-ama kedu ndị ma ka esi agwọ abacha kedu ndị i che na ọ bụ ha bụ ndị nwe abacha denyere anyị obodo nwe abacha n'ebe a na-edenye uche mmadụ n'uche nke m obodo m ga-asị gị na ha nwe abacha bụ mgbe anyị gwọchara ya bụ abacha tachaa ya ka anyị kwuzie maka ndị nwe abacha ihe ndị anyị nwere ebe a anyị nwere ịsha nke a kpọrọ crayfish n'olu bekee anyị nwekwaziri mmanụ kedu ihe bụ abacha ma a hapụ itinye ya mmanụ anyị nwere akwụkwọ aṅara anyị nwekwaziri ụkpaka ụfọdụ obodo na-akpọ ya ụgba anyị nwere ehuru anyị nwere akanwụ anyị nwere ose abacha anyị nwere yabasị nakwazi magi nekwe nnu anyị anyị nwekwaziri mkpụrụ aṅara mkpụrụ aṅara na-enye ọbara n'ahụ nekwe azụ anyị ji ata ya bụ abacha anyị ga-esi ya bụ azụ ngwa nezienụ isi sekpụ ntị abacha n'onwe ya ọ bụ mmiri ọkụ mmiri dị ṅarị ṅarị ka eji ede abacha ngwa sonyere m ka anyị jee kwado ihe ndị anyị ji esi nri anyị ga-asa akwụkwọ nri anyị bee ya saa yabasị anyị bee ya sụọ ose anyị na ehuru sakwazie mkpụrụ aṅara anyị bee ma sikwazie azụ anyị ji esi nri ka anyị gaba ugbu a anyị ga-asụkwa ịsha anyị mana anyị agaghị asụkwa ya ka ọ dịrị ntụ ntụ anyị ga-asụ ya n'ụdị onye na-ata ọ na-atatakwanụ makwara na abacha anyị na-agwọ bụ ma abacha mmadụ ole na ole ga-ata ọ bụghị abacha ga-ezu ọra ya bụ ị na-achọ ime abacha ị na-ewelite aka mmadụ one ị chọrọ ka ha soro gị taa ya bụ abacha ngwa ugbu a anyị ga-akwadobezi ihe ndị anyị ji esi nri ka anyị buru ụzọ sụọ ehuru anyị anyị asụchala ehuru anyị ugbu a oge eruola mgbe anyị ga-asụ ose ka anyị marakwa amara na ya ga-asụ ya bụ ose ka ọ gbarie nke ọma maka na ọ na-adị mma ị na-atata abata ị na-afụ gharịgharị ose n'ime abacha ị na-ata ugbu a kwa anyị ga-asụkwa ịsha anyị ugbu a anyị ga-asa azụ anyị anyị na-etinye nnu na azụ maka nje naanị otu mkpụrụ maggi ka anyị ga-etinye ka ọ hapụ ịtọ bere bere bere bere Tietụ ya obere nnu wee tiezie obere mmiri anyị ga-esi wee anyị ga-eji tiezie obere mmiri anyị ga-eji wee sie ya bụ azụ ngwa ka anyị mụnye ọkụ anyị ga-eji wee sie azụ anyị ugbu a azụ anyị nọzi n'ọkụ ka ya bụ azụ ghee o yeela o yeela anyị agụpụta azụ anyị ugbu a ị ga-agba mbọ hapụ isite ya aka ka ọ hapụ ịgbarite n'ime ite ka anyị gbanye mmanụ anyị ga-eji wee ṅaa azụ anyị ọ na-adị mkpa ị na-agwa abacha chọrọ ighe azụ gị were mmanụ nri ụfọdụ ndị na-ejikwa mmanụ granọt mana mmanụ nri nwere ụtọ ụtọ dị iche ọ na-enye azụ ugo eberela na mgbagbu o anyị ezugo ka anyị si eri udene ka anyị tọtuzienụ ngịga anyị erutego n'ihe anyị ji maka ya wee bịa anyị na-agbari maggi anyị n'ime mmanụ maka na ọ bụ mmanụ bụ ihe ga-agazu ya bụ abacha ahụ anyị na-etinyekwazi nnu anyị kịta jikwara nwayọọ na nnu ndị agba ọhụrụ asị gị na gị na-etinye nnu na nri ruo mgbe ndị nna nna gị ga-asị gị na ntị na o zuela ha agwala anyị ugbu a na o zuela ngwa ka anyị gbarie ya na mmanụ anyị ọtụtụ ndị na-eji ikwe osisi wee were agbari abacha agwọ abacha ha mana ọ na-aka mma iji aka ka i wee wetacha ụtọ ya bụ abacha ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha na-eri oke nri asachago abacha anyị ngwa ka anyị biwezie na ọ bụrụ n'ọnụ ndị nkanụ ndị nkanụ ga-asị gị na ha na-ebi aba ka anyị gwọwazie anyị ga-etiyazi ehuru asụrụ asụ ehuru anyị gwọkọnata ya ọnụ ka o wee nye ife ụtọ abacha bụ isi ehuru ka anyị tinye ose

ọ na ha achịkọta ọnụ maka na ose abatala na ya ngwa ka anyị tiezenu ịsha anyị ị fụ na a ka na-afụ mkpụrụ ịsha na ya anaghị asụri ya asụri ebikọtakwa ya ọnụ gwọkọọ ya ọnụ akpawakwa ya sami iboko sami iboko ị na-anya sami ị na-anya ị ga-ahụ mmiri anyị sipụtara na azụ anyị ọtụtụ ndị anaghịkwa eti ya ụfọdụ na-eti ya kwa ka anyị tinye obere ka o wee mee ka ụtọ abacha anyị lọkọnata ọnụ ya ugbu a ya hụ na abacha anyị alọkọtagokwa ọnụ ugbu a anyị ga-enenezi ma nnu atụrụ ya ọ bụrụ na nnu atụghị ya i tiekwezie nnu ọ bụkwaranụ na ose atụghị ya i tiekwezie gịnị abacha na-egodi yori yori abacha yo ugbu a anyị na-achọzi ịgwọ ụgba anyị kee ihe ndị anyị ga-ejigasị wee gwọọ ya bụ ụgba anyị were mmanụ anyị were akanwụ e tinyere na mmiri anyị were ụgba ụkpaka ọtụtụ ndị na-akpọ ya ụgba mana ihe e ji mara ya bụ ụkpaka anyị wekwaziri ose nakwazi nnu anyị ọtụtụ ndị na-etinyekwe magi na ha na-agwọ ụgba ha nke onye ka afọ onye si adị bụ ka o si agwọ nke ya feere m ka anyị gwọọ ya bụ ụkpaka anyị ga-agbanye mmanụ anyị ị na-aya ya bụ mmanụ anyị ji wee ṅaa azụ o nweghị ihe na-ana n'iyi ị gaghị eche ka ya bụ mmanụ chaa tinye m- mmiri ngụ gị marakwa amara ị ga-aza ya maka aja na-adị n'ike wee gbaa ya bụ ngụ ị ga-eji wee gwọkọnata ụkpaka anyị ugbu a anyị fụ na ọ na-agbagharịzi anyị ga-awụnye ụkpaka ọ bụrụgodị ndị na-agwọ isi ewu na ọkwa akanwụ ahụ ka ha ji agwọ ya bụ isi ewu ma nkwọbi werekwa nwayọọ na nnu maka nnu

oriri bịambịam n'ọnụ anyị anaghị agafe akwụkwọ nri anyị yabasị mkpụrụ aṅara azụ abata nakwazi ụgba anyị ka anyị kụpezie ya were tabazie na oriri adago

azụ ayo nakwa mkpụrụ aṅara anyị ọtụtụ ndị anaghị a- achọ ịta mkpụrụ aṅara mana ka anyị makwara amara na mkpụrụ aṅara dị mma n'ahụ gwalezi abacha legodi yori yori abacha kedu steeti ọ dị gị ka ọ bụ ha nwe abacha nke a deere anyị n'ọdụ ozi eji m n'aka na ị mụtara ka esi agwa abacha ngwa sonyere m ka anyị ga taa ya bụ abacha abụkwa m aka na-esi nri dị iche iche abụ m nwaada igbo aha m bụ